Welcome to Olivia Fresh trends, inspiring stories, and fun. Funso lafunsidwa pano pabwalo anena kuti kodi nkhaniyo mwayimva munafotokozedwa mzukulu wanu wakufotokozerani yankho likanakhala eya kapena iyayi. musanapitilize nkhaniyi tsopano poti ikuzungulira Chifukwa olakwa ndi olakwiridwa nanga sitili nawo pompano ndiye tiitumize kwa mayi mayi manganya azukulu awo awiniko nkhaniyo mayi mwayimva
munagwira chigololo kapena iyayi munamuwo
kodi
inu pasakhale ngati kuti panthu kokana kukana iyayi

anakugwiranigwirani
pati iyayi ndikuvuza ndine wanakugwirani kuti aone mahayihayi a temple zopano atakugwirani inu munadabwa magwiridwewo kapena munagwirizana nawo kuti akugwire ine kwenikweni kwambiri chimene chimandidabwitsa ndichotiro kuchipinda kwanga kwamazatani zanayambe walowa kuchipinda ayi kunali koyamba kulowa kuchipinda kwa sisata cho khalani panzi Chaku- anyakwawa pepani ndikulowani mkamwa ngakhalebe mwatilesa ine ndimfusebe mtsikana pang'ono funso lina
kodi eh, mtsikana nthawi imene iwo amalowa ku chipinda anawasegulira ndani oho mmene amakhala pa mpando mawu oyamba kukufunsa amakufunsa kuti chani chabwino panachitika china chilichonse chodabwisa choti iwo akanatha kulakwisa

Mwachoka uko simukulemekezazo bwalo. Ine ndikuvuzeni vuzo. Zimene wayankhula nzikana mwazimva. Ndazimva.
Muli nalo vuzo lokumvuza. Eh, chakufusa iwe.
Mfuseni. Iwe. Ndipo ndikufunse. Kupanda akulu wako kundipeza. Kuchipindako fasindikana nalowako. Kupanda kuti wanandipeza. Eh. Iyo pobwera ukanawauza kuti ndakulakwira chani.

anali ndi cholinga china chake mfuseni bwino ubali pano pauchita zachibwana yankhulani amayi ine afumu langa ndi dandaulo zimene ndakhala ndikuziona abambo awawo sadzaweruza nkhani ine ndi amalume anga adakhatupira mabwalo osiyanasiyana ku polisi ku ndende kunali munthu amene akufuna kudzilirira zomwe zimenezo munazidziwa kuno ine sinabwere ndimakhala ndikuwabisa nkhani zambiri za abambo amenewa komano pano pangati ndafika pamene papa

Iyayi nkhani mbali zonse tamva amayi awo takhale phee samachita kulira inu muzangokhala pamenepo inu azimayi tauzeni awo akhale phee nkhani ili pano musiyeni alire takhalani phee kuti azibambo musiyeni wawiri ang'wembe azibambo wawiri inu mukhale phee tikunena kuti nkhani mbali zonse zonse tazimva tsopano tikufuna inu mikoko yogona wangozwe amene ali ndi funso afunse nzake tiziwe pano ife tisanakuuzeni chochita tiziwe kuti kodi mukufuna kuti ife ti- mmene mmadzadandaula kuti tipange chani funso langa ine loyamba limene ndikufunsa ndi lonena kuti anthu amene wawa akunena kuti ineyo ndinapisa kumutenga mzukulu wanga lozi kumakakhala kutawuni kodi iwo amene amabwera pano kudzakwatira ananena kuti akufuna mkazi mmodzi awiri two akazi amene wawa kwauko pa mtundu wawo palibepo kuti akanakhoza kuwaphunzitsa

ndi mamunache amaganiza kuti apange naye chani nyani wachoka pasala pusi nditatsika kama akulu aja ndikupita pamenepo ali careless two amfumu apa sindifuna kunena chipongwe ndi mayiwo ndi amalume awo chifukwa momwe wakulira uyo bwanji sanamtenge ndikumakhala ndi ambuyachewo chifukwa kuti iwo ali ndi nzeru nawenso iwe mfuti yako unagulayo siyo ngati wapita kumunda kuja n'kukapeza kuti kulibe anyani ndikupeza apusi sukanawombera apusi ukanabwerera n'kukamuuza amene anakuuzayo kuti kuti anyani sinapeza ndapeza apusi tionani lero mwaomberatu uyo nyani sanalakwe n'nokhala mu mtengo chimene ukulowera iwe kuchipinda kwa mwana ngati uyu ndi chani achimwene ukufuna upange ngati ine sindinakulange ukufuna ineyo ndivulidwe momwe wandivulira pano winiko
zona afumu kuti mukungotaya pano nthawi anthu wazawo ndi zimaso ine ndanena kale mmalo mwa banja langa ukwati wata yero